A dhaoine uaisle! An duine iontach iontach gnéasúil! Hugh Mac Giolla Chearra! Wow! Tá chomh deas sibh a fheiceáil don chéad uair! Nó tá mé chomh sásta le bheith ar ais anseo sa Chonradh. Mar a chonaic sibh, is mise an duine amháin as Dún na nGall atá ar an chárta anocht. Agus tá sibh uilig ag smaoitiú cén fáth? Bhuel, mar gheall ar rialtaí Tony Holohan. Tá ar duine amháin as Dún na nGall a bheith ar an set d'aon imeacht cultúrtha atá ag dul ar siúl. So, beidh Daniel O'Donnell ag déanamh tacaíocht do Nile Rodgers agus Chic ag an deireadh seachtaine, beidh Rory Gallagher amach as an tóin, tá beidh an-oíche ar siúl.

gan naoi euro i mo phóca, déanaim cinnte mar tá a fhios againn uilig má tá naoi euro agat ní féidir leat Covid a fháil you know má téimse isteach fríd slua agus tá daoine ag casachtaí agus níl siad ag caitheamh an face mask ná cibé, rithimse isteach go dtí Lily O'Briens agus ceannaím ceapaire agus tae le haghaidh naoi euro agus just fágann an Covid amach as mo chorp. Mar sin an dóigh a d'oibir sé cúpla mhí ó shin so caithfidh sé gurb é sin an dóigh a oibríonn sé anois. Ach fosta, na srianta, na seansrianta, bhfuil cuimhne agat, ní raibh cead agat fágáil dhá km taobh amuigh de do theach. Bhfuil cuimhne agat ar seo. Anois, tá mise as Rann na Feirste, Gaeltacht i gcroílár Dún na nGall. Níl siopa againn dhá km as mo theach. So, mhothaigh mise saghas cosúil le, you know, Thin Lizzy Jailbreak ag dul amach sa bhaile. le dul síos go dtí an siopa just le arán agus im a bhí eagla orm go raibh na gardaí chun mé a bhaint deal with a yeti! deal with a yeti! Brennan's b'fhéidir agus Dairygold agus bhí bheith fiú a ar son you know mé féin agus cuimhnigh fáth agus na daoine bochta a bhí ar na hoileáin agus bhí siad ag smaoitiú dhá kilometre ach níl muid in ann a bád a fháil so sílim go raibh siad ag fáil amuigh ansin but Beidh sé ceart go leor the, much they'll get a book faoi ann so beidh sé ceart. But an rud is fearr faoi an phandéim, seo rud, seo fíric, seo chomh fíor is tá mise seasta anseo, is iad na gardaí in Éirinn na cinn is claonta thar an domhan. Seo chomh fíor is tá mise suí anseo. Ní you know Mexico leis an cartel, ní Japan leis an yakuza, is na hÉireannaigh agus bhur gcuid uncailí atá ag obair sna Gardaí. Iadsan na muintir atá is claonta. Mar bhí mise ag teacht na bhaile as Baile Átha Cliath siar i dtús an phandéim agus inseoidh mé an fhírinne, Bhí sé i rith an ama nuair ní raibh cead agat fágáil taobh amuigh de dheich kilometre agus bhí mise ag dul go Dún na nGall as Baile Átha Cliath atá just giota beag taobh amuigh de dheich kilometre agus stop muid ag checkpoint ag Baile Átha Cliath agus dúirt fear linn, garda linn, cá bhfuil sibhse ag goil?

But bhí an Garda like, Tugfaidh muid leithscéal duit, gabh, gabh ar aghaidh amach as an contae damanta seo! Agus fuair muid abhaile agus shroich muid Dún na nGall agus bhí checkpoint eile agus dúirt an fear in Leitir Ceanainn agus uh, cá bhfuil sibhse ag teacht as? Agus dúirt dá Baile Cliath agus bhí sé like, what the fuck? um, ach fuair muid abhaile, faoi híos

Ó, faoi shlí. Ná habair a dhath nuair a thagann sé ar ais. So, bhí mise ag déanamh dráma blianta ó shin agus bhí réalt sa lucht féachanta. Bhí an laoch Gay Byrne ag an dráma agus tháinig sé suas ag m'athair i ndiaidh an dráma agus dúirt sé leis, agus cad ba mhaith le do mhac a dhéanamh agus é, nuair atá sé níos sine, agus bhí mise b'fhéidir ocht déag, naoi déag, agus dúirt m'athair liom, Ó, ba mhaith leis a bheith mar aisteoir! agus dúirt Gay agus bhí sé dúirt sé agus bhfuil bhfuil backup plan ar bith aige? agus dúirt m'athair em ní cheapaim go bhfuil nó bhí sé you know tá sé ag goil staidéar a dhéanamh ar Béarla agus drámaíocht agus just dúirt Gay agus dúirt sé Ó dear. Agus d'fhág sé. Agus d'fhág sé m'athair ansin agus bhí mise really gairid just like a galar like you know blianta ó shin go léir like the meaning of life na cinn de na cláracha sin agus bhí like fuck you guys agus sin you know first time was. Em.

I Dún na nGall, yeah, bhí sé trí shot agus tá sé nócha naoi faoin gcéad éifeachtach. Really? Tá, yeah, agus tá mé ábalta do inchinn a léamh fosta. Ní ait thú. Bhí san grúpa ansin, an ea? So then bhí orthu dul chuig an dochtúir ansin agus a rá, A dhochtúir, tchím liomsa, ehm, Titim sa tóin mhór é! Agus déarfadh an dochtúir, Bhuel, má téann tú go Tuirc, thig leat BBL a fháil agus beidh tú, beidh tú breá cleachtaithe leis sin. Ach eh, sure, fágfaidh mé sibh leis seo. Bhí eh, blianta ó shin, bhí eh, an toghchán go léir, tá, tá polaiteoirí áitiúil ann, eh, achan áit, tá na Healy Raes, tá na mar sin, ach tá ceann againne i nDún na nGall agus Pat the Cope atá an t-ainm atá air. Seans go bhfuil aithne agaibh air. Is laoch é, seanduine, agus tá sé ansin le, bhí sé mar Leas-Cheann Comhairle agus ansin le blianta agus blianta agus blianta agus blianta. Agus bhí mo mháthairse ag dul go Meiriceá agus bhí sí ag iarraidh passport, bhí sí ag iarraidh dul thall agus an lá roimh an flight fuair sí amach go raibh an passport amach as dáta. Agus tá Meiriceá iontach, iontach dian, ní ligeann siad duine ar bith isteach, you know. like just about for my sister ach fuair tháinig sí ar an passport nach raibh sé bhí sé amach as dáta agus chuir sí scairt ní ar an passport office ní ar an ar duine bí chuir sí scairt ar Pat the Cope agus dúirt sé Pat tá mo passport amach as dáta agus dúirt sé leis an dtig leat bheith i mBaile Átha Cliath amárach

Agus dúirt mé leis an mo mháthair you know mum ní ní really ní thig liom vóta a chaitheamh do Pat the Cope mar gheall go raibh sé le Fianna Fáil agus bhí mé like ní thig liom sin a dhéanamh like tá you know tá an méid sin feicthe agam agus just níor mhaith liom tacaíocht a thabhairt dó. Agus thiontaigh mo mháthair thart agus dúirt sí bhuel Hugh goidé a dhéanfadh tú dá raibh do passport amach as dáta? Agus dúirt mise.

Bhuel, goidé a dhéanfadh tú dá rabh do passport amach as dáta? Agus duirt mise, agus thiontaigh mé leis, agus in focla duine iontach cliste a tháinig romham, duirt mé, Oh dear.